dziko la malawi chilungamo kulibe ndipo zikanakhala kuti munthu umasankha kobadwira anthu ambiri akadakana kuti asabadwire mu dziko la malawi poganizira mavuto komanso nkhanza zimene akukumana nazo amalawi monga mmene ndakhala ndikunenera ine ngati purezidenti wa anthu osauka kuno ku malawi woyamba kunena kuti zikanatheka kuti mayiko anakonza malamulo apaderadera kuti munthu ukhoza kumapanga transfer kuchokera dziko lina kupitanso kwina monga mmene amapangira masukulu komanso m- malo osiyanasiyana ogwirira ntchito amalawi ambiri akanachita transfer akanatenga ma transfer kuchoka dziko lino kupita mayiko ena akunja ndipo mosabera mosaopa ndiye kuti mu dziko lino mukanakhala Chakwera ndi azibale ake ndi anache ndi mkazache mwinanso ndi nduna zache Komanso ndikukayika ngati ndunazo kapena anthu ena onse a mcp akanakhalanso m'Malawi muno chifukwa umphawi umene uli muno m'Malawi sukuona kuti uyu ndi wa mcp, sukuona kuti uyu ndi wa udf, wa dpp, wa aford. ukungomenya wina aliyense umphawi umene uli lero sukuona kuti munthu uyu ali pa ntchito kapena uyu sali pa ntchito ndipo amene ali pa ntchitowo mwinanso amadzifunsa mafunso kuti ndinkaziputiranji ine kumalowa ntchito chifukwa mavuto muno m'malawi afika pa inde inde afika pa zaoneni afika pena ponena kuti pothetsa nzeru muno m'malawi chilungamo mulibe amene akumapeza chilungamo ndi amene ayandikana ndi president, amene ali olemera, amene akungoba ndalama, amene chawo china chilichonse akumagula through tax payers money, amenewo ndiye ndi amene akupeza chilungamo muno m'Malawi. Zadziwika tsopano kunena kuti apolisi amanga munthu osalakwa amene akumuganizira kuti ndi wa Bakili Muluzi TV. Izi ndikunena chifukwa mwini wake wa Bakili Muluzi TV yo watulutsa audio, video usiku wathawu owawuza kapena ouza dziko kuti iye alipo ndipo sali mu selo. izi zikungoonesa kunena kuti polisi yathu ndi yolephera polisi yathu yachokano tsopano pa polisi koma yasandukano gulu la miseche polisi yathu is no longer a professional police koma iwo ndi kagulu ka anthu ka miseche kongofuna kuti azisangalasa anthu a mcp ndi president chakwera Izi takhala tikunena mbuyomu kunena kuti malo ogwirira a polisi kapena ntchito kapena institution ngati ya polisi ikuyenera ikhale independent koma kunoko ku Malawi nkhani zokhuzana democracy zimangokambidwa pamwambamwamba. izi zimangokambidwa pa pepala koma kuti tipite pa ground tikachite apply the action mupeza kuti dziko lino si la democracy dziko lino ndi la one party system especially now pamene a mcp akulamulira anthu ambiri akuzunzidwa kwambiri kundende kuli anthu ochuluka ine ndamva chisoni ndi zimene zikuchitika pa kasungu prison ku kasungu prison ngakhale olo madzi okumwa akumatunga ku chisime ku mtsinje kumenenso kukuyandikana ndi sewage ndipo tithokoze community ya ku kasungu makamaka a certain burundian amene amapanga bizinesi yake komanso ndi munthu wopemphera ndi amene amawathandiza anthu aku kasungu kuti mwina akaidi amenewa adye nsima nsima ikumagawidwa ku kasungu wopanda ndiwo madzi kulibe china chilichonse kulibe anthu akuzunzika kwambiri ndipo zitu- kuzunzika kuti sikuti ndi kasungu prison yokha ayi ma prison ambiri muno mmalawi anthu akukhalirako umodzi womwewo ndipo akukhala movutika even nambala ya akaidi imene inayenera kuti izisungidwa at a particular prison ndi nambala so alarming nambala yochuluka kwambiri yonena kuti anthu kumenekoko akhoza kumangofa koma tili ndi atsogoleri amene chidwi chawo chili pokuba ndalama M'Malawi munomo anthu akuzunzika koopsa and leroli tikamamva kunena kuti apolisi amanga munthu mwana wa wa abusa a Mbeza ku Blantyre komano ndikumamuganizira kuti ndi wa Bakili Muluzi TV yet mwini wake akukana zikungoonesa kuti tili ndi anthu opepera kwambiri tili ndi polisi imene cholinga chake sikuziwa kuti kodi anayikhazikisira m'malamulo kuti izitani ine koma maganizo anga ambiri ndikuona kuti kuno ku malawi zinthu zikulakwika kupatula kuti awa olamulawa akupanga zimenezi koma vuto lina lalikulu ndi opposition tili ndi weak opposition even olo muone uh, nkhani imene ya ngozi imene inatichitikira pa 10 june muone uh, mbali imene yatenga a opposition is so minimal and so worrying chifukwa opposition ikanakakamira kuti nkhani ya kafukufuku iyoyo itengepo mbali koma anasiyira a boma. A boma akupanga zinthu zopusa zambiri kuyambira mmene Chakwera anatenga dziko linolo kukhala president, a opposition akhala akuonerera manyaka akuchitikawa. Kubedwa ndalama zosiyanasiyana, kunabedwa 30 billion. a opposition sanapange kanthu kunakapitisidwa ndalama ku bushale a opposition sanapange kanthu kunatengedwa ndalama kupita ku famasi a opposition sanapange kanthu kunabedwa uh, chimanga ku nfra opposition yathu palibe chimene ikuchitapo ndiye ndikumadabwa kuti kodi inu a opposition mmanena kuti mukuyimirira ndani and pokhala kuti mukufuna mukhale mpaliyament kufuna kukhala usogoleri usogoleri umene mukuwufuna inuwo mukufuna usogoleri wake utiwo opposition mukugona kwambiri mavuto amene akukumana ndi amalawiwa mukupangisa ndi inuyo a opposition and at the same time you are not, you are not united sindinathe sindinayambe nda- ndaonapo ineyo a udf akupanga msonkhano limodzi ndi a dpp a dpp akupanga msonkhano limodzi ndi a aford inuyo pano pa nthawi yokuti mu- mugwirane manja mukhale united ndi inoyo pamene amalawi akukumana ndi mavuto osiyanasiyana ndikamanena kutitu amalawi akukumana ndi mavuto osiyanasiyana mundimvesese ndikulankhula ndi inu opposition mundimvesese mukanakhala so united and nthawi yonena kuti inu a utm a aford a dpp a udf mukhale ni msonkhano msonkhano extraordinary muga- muganizire kapena muzukute zimene zikuchitika mu dziko lino mavuto akukumana ndi anthu because you are the only true hope remaining the only hope for malawians ndi inu a opposition koma zimene mukupanga ndi zodabwisa kwambiri mukulekerera mukulekerera agalu awa afisi awa kuti azipanga zonyasa muno mmalawi mavuto onsewa because you are not checking them ine ndimakumbukira nthawi ina uh, ku dpp kudasowa chimanga nthawi ya achaponda kudasowa chimanga what did the opposition do kudzeranso kwa chakwera yemweyi anayitengesa boma pakana ndikukhala ndi inquiry anthu ndikumakumana ku parliament koma awawa akupanga mabulanda every day every day ndi bulanda every day ndi scandal every day mumva nkhani koma opposition yathu ili phe ukamamva kumene kuti kodi ku udf ko kuli ndani ukumamva kuti kumeneko ndi kuli a Lilian Patel ndi atupere muluzi nanga ku dpp ko kuli ndani kumeneko kuli arthur peter mutharika ndi gulu lawo la a Namalomba ndi achaponda nanga ukamamva uko ku aford ko kuli ndani kumamva kuti kumeneko ko kuli enoki chihana ndi timothy mtambo koma inuyo anyamata ngati inuyo akuluakulu anzeru ngati inuyo anthu ophunzira mukulisiya zikoli ndithu amalawi azilira mukulisiya zikoli anthu azingoba mukusiya zikoli kuti anthu ngakhale mankhwala mu zipatala kupita ku chipatala panadolo yemweyi panadolo akukuuza kuti panadolo kulibe mankhwala a malungo ana akungofa ngati nkhuku mankhwala kulibe ku chipatala yet inu a opposition ntchito yanu nambala 1 ndi kuchita cheki kuti kodi is boma doing the right thing tikapita ku masalaries a anthu inu a opposition ndi amene munayenera kuti mutenge leading role muone kuti kodi masalaries a anthu kuchokera kwa amwenye kapena kuma private companies kukafika mboma kodi anthu akulandira masalary otani kodi ndi economy ya ziko mmene ilili salary ikumukwanira munthu Anga- anthu amene amagwira ntchito wamba amene kapena alimi zinthu zawo akugulisa pa mitengo yokwanira zonsezi inuyo simwemwa mukupanga ndinu a opposition lero tapitani mukaone mmene anthu akuvutikira anthu amene anapuma ntchito ma pensioners kuwaona kuti awoto anali a director aku agriculture awoto anali abwana aku ministry of health awoto anali anesi awoto anali a headmaster awo awo anali aphunzitsi inu mukhoza kugwetsa misonzi anthu akuvutika kupita kumene kuja kuti akatenge ndalama zawo ndalama zawo kulibe malamulo amanena kuti munthu akachita litaya akuyenera pa between 3 to 6 months ampase ndalama zake ndipo ndimakumbukira ku parliament tinachita pasi lamulo lonena kuti aboma asamamusungire munthu ndalama zache munthu akuyenera azidya ndalama zache ali moyo tikunena pano ena anamwalira anasiya ndalama zawo kumwalirakonso anamwalira chifukwa chokuti anawapha ndi aboma chifukwa chosawapasa ndalama zawo kuwapha chifukwa cha munthu ngati sukulandira chinthu chako umapsa mtima ukapsa mtima bp imakwera umamwalira ndiye kuti anawapha ndi aboma chifukwa akanakhala kuti ndalama zawo aapasa anthuwo mwina ali moyo koma zonsezi a opposition basi muli sekerere dengerere ndi nthawi imene tsopano muli inu basi phee osapanga kanthu mukufuna last minute ndiye muzanena kuti tifuna tipange mgwirizano 11th hour nthawi ino ndi pamene opposition mukanakhala a united block kuona anthu aku army ena amene anachita retire pakana lero ndalama zawo sanalandire pali anthu ena achi- bambo chibwana ndi anzawo anamangidwa nthawi ya Manken Chigawa imfa ya Manken Chigawa kunena kuti iwo ndi amene anamuombera Manken Chigawa ndipo ndikanakondwa ngakhale boma ili kuzera kwa inu opposition mukanapanga commission of inquiry za Martin Chi- Manken Chigawa kuti pakana lero chilungamo sichikuziwika ndipo tikunena pano a army amene anamangidwa nawo a Manken Chigawa amene anamangidwa ndi mulandu wa Manken Chigawa pakana lero khoti linalamula nthawi imeneyo kuti aliyense alandire ndalama zake pakana lero akuyenderabe tikunena pano zulo akuluakulu anthu okalamba athamangisidwa ku capital hill atapita kuti akatenge ndalama zawo akafunse za ndalama zawo aphike pompo sima athamangisidwa ndi zomvetsa chisoni anthu akuzunzika kwambiri m'malawi munomo even njala imene tikunena njalayi njalayi kunoko njalayi ndi yoopsa kwambiri Mmalo mokuti boma ligule kaye chimanga kwa ma traders a konkuno ku Malawi akukagula chimanga kuti? Ku Tanzania. Ndi azilengeza pa TV paja TV ya mbc paja ili ndi even ma directors ache makape okhaokha azikalengeza kuti boma labweresa ma tons a chimanga cholinga basi azingoba. Osagula chimanga momuno bwanji kaye kwa kwa anthu anu. Munthu wanzeru umayamba wampasa mwana wako chakudya. kenako uzikapereka chakudya kwa anthu ena koma boma la- boma ilili ndi ba- boma lokuba likumathamanga kumakapereka ndalama zimene zasowa kale m'malawi munomo kumakapereka mayiko akunja mmalo kuti ap- apereke ndalama konkuno alimi konkuno matraders akonkuno azinjoya ndi boma lawo pena paliponse pali corruption pena paliponse ndipo izi mukapusa inu a opposition mukapusa siku lina muzandikumbukira mutaberedwa zisankho mukuwalekerera anthu awa kwambiri kuwalekerera kuwapasa lumu yokuti azipanga zopusa lero ndi awa ayisandusa dziko lino kukhala a police state ingomanga anthu chisawawa mukanayenera muzuke ku- kumene mukugonako a opposition kumaona anthu so energetic koma ndithu nonse amene ndi makape nokanoka makape palibe chimene mukupanga simukuwathandiza amalawi mavuto amene akukumana ndi amalawiwa akukumana nawo chifukwa cha inuyo a opposition you are sleeping too much Bon Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri amene sinimaopa wina aliyense.